achị igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ọ bụrụ na m abụdịghị onye igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu ana m asị onye biri ibe ya biri ise maka na onye biri ibe ya biri elu ụwa dịrị anyị na mma ị ghọtago lọlọ Nneka Chimezie ee ị gala ya bụ mba ifele ya bụ okpukpu mmiri asaa iyi asaa agbara asaa bandit asaa terrorist asaa mfetinedi a na-ele n'elu fegada steeti sokoto ukwu ebe ị gara hụ maazị nnamdị kanụ na mbụ kedu ka ọ dị Em, nke mbụ bụ na ana m ekene Olisa ka anyị si wee gaa ije ahụ bata gaa ya ọfụma n'udo na ọṅụ it was a, a very smooth ride anyị fụrụ maazị Nnamdi Kalụ maazị dị mma ị ma na afụrụ m ya oge ọ nọ n'ụlọ ikpe oge ọ bịara ụlọ ikpe mgbe ọ nọ na DSS kịta ka anyị ga-ama na maazị mara mma okorobịa ahụ dị ya mma ọ na-amụke na-amụsọ amụ ị ma na ọ bụkwa onye amụ hapụ iwe webe ya onye abụkwa onye amụ onye abụ onye nganga onye abụ onye na-akpa mmadụ so oge ọ fụrụ m obi bụ ya sọ aṅụrị amadị m ka o si wee mata ihe m na-eme o wee kenee m na ọrụ m na-arụ sị anyị jisi ike um, anyị wee anyị ndị anyị na ya so gaa ije a bụ Eze Eri in fact ọ Eze Eri chere m na his entourage anyị ji wee gaa ije anụnwa unu lekwana anya n'ihe ndị m m- m sendụrụ ga-ahụ ya mụọ Eze Eri bịakwa

The spirit of Biafra is with him and guiding him. So let's continue to listen to uh, our sister. Um, amadị m how spiritual that um, Eri kingdom dị. Um, ha na-eme more of ikpe ekpere ọ bụdị ikwu okwu dị anya ọ bịa kpee ekpere wee sị na chukwu ndị igbo ga-edunata nnamdị kalụ na ọ ihe ya ji wee bịa ka ya sị ya jisi ike na anyị fụrụ ihe ọ na-eme and ihe ọ na-eme dị anyị mma um, anyị na eze ndị Igbo na eze Chukwuemeka Eri is the eze Eri eze ọra the 34th and aka ji ọfọ ndị Igbo niile the eze Chukwuemeka Eri is the eze Eri eze ọra the 34th and aka ji ọfọ ndị Igbo niile remember this same eze Chukwuemeka went during the unification of the whole Igbos in somewhere in Delta State the same this eze this eze is remarkable for pursuing and protecting the Igbo cause and identity and culture. so let's continue to listen to our, our, our, our sister
na sokoto kwa kpọtakwa entourage ya in fact igbo dị mma eme ndị igbo asị igbo afụrọ onwe ha n'anya igbo adị enyere onwe ha aka ha riwa nsị ọnụ ihe a bụcha ndị a azụrụ na Lagos bịazie na-emezi omume bute omume ndị obodo a na ndị azụ n'ugwu awụsa nwa afọ igbo bụ nwa afọ igbo azụ n'ala igbo ṅụju mmiri ara afọ na-eme ọtabi onye nwanne na-enyere nwanne ya aka ihe eji mara ndị igbo wụ inye aka ndị a moto ruru 6 pụtasịa bịa buru anyị ma eze ndị igbo na sokoto ee eh, no ọha na eze president na sokoto eh, onye isi ndị igbo na anambra eh, na onye isi ndị igbo anambra onye isi ndị igbo enugwu ha ncha the whole state onye isi ha bịara ọha na eze bịa akpọpụtasịa ma ndị past ones moto ha ka eji kwọrọ anyị gaa anyị gasịa igbo fụrụ onwe ya n'anya anybody na-agwa gị na igbo afụrọ onwe ya n'anya na-asịrị gị asị ihe o ji wee dụka ya sị na igbo afụrọ onwe ya n'anya na-abụ due to ihe nshi ike mana n'agbanyeghị unu hụrụ ihe lọlọ Nneka Chimezie na-akọwa ele Igbo si wee bịa from everywhere Anambra dị represented Imo Rivers all the Biafran areas niile dị represented in that visit to, to Maazị Nnamdi Kanu moto do apụta ma moto kpata ma ihe oriri kwụọrọ ma ụgwọ hotel mee every expenses a ga-eme I thought somebody paid for their flight that tells you that Igbo dị united in this Biafran restoration project if ọ bụrụ na ị mara mara ya ka anyị na-egekwe lọlọ ntị
ha pụtakwaga nye anyị nni kpọrọkwa anyị kpọkwa anyị n'airport you know enweghị m any stress ịchọwa taxi ma ọ wụ anything so o doo gị anya na ọgụ a na-alụ bụkwa that spirit eji na-alụ ya um, anyị wee fụ maazị obi tọọ maazị ụtọ m jụọ ya ụfọdụ ajụjụ hmm. m sị ya zie m ozi ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ anyị amarọ nke bụ nke sokwa agbagwoju m anya nke mbụ m jụrụ ya sị ya biko kedu ndị anyị na-eso eso kedu ndị awụọ m onye ipob abụọ m onye esn mana onye ọbụla bụ onye igbo sị na ihe ndị ipob na-eme ọ nọghị kwado ma ọ bụ sị ya akwadoghị bụ asị mụ otu na ndị kwadoronụ maka ihe ha na okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu and eh, sọsọ ihe mụnwa nwere ike ime wụ isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ and ito ha ka ọtụtụ
okwu IPOB na-ekwu maka ọnọdụ ndị Igbo bụ eziokwu okwu Nnamdi Kanu na-ekwu maka ọnọdụ ndị Igbo bụ eziokwu kedu onye Igbo nwụrụ ala mma ejire ya mana eziokwu ka ọ bụ eziokwu ka ọ bụ na anyị esoro n'ibe a na-eme n'ebe anwa anyị nọ eziokwu ka ọ bụ na ibe IPOB na-ekwu wụ eziokwu ibe Nnamdị Kanụ na-ekwu wụ eziokwu and onye Igbo ọbụla kwesịrị key in onye ọbụla ọbụla kwesịrị nkwọta mmiri ebe ọbụla ị na-akwọta mmiri etu o si wee ra gị ka e wee nwee ike wee luo na ya bụ njem ka anyị na-egekwe lọlọ ntị ọtụtụ ndị Igbo si na-eme m asị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị ọ bụ ndị otu Simon Ekpa hmm. ka ọ bụ DOS kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata ọ sị m na ọ DOS hmm. na DOS bụ IPOB a fụrụ anya tata na ọ ya nwa hiwere DOS ọkwa ya nwa bụrụ onye isi DOS m sị ya biko keezi ihe kpatara i ji wee nwesịa dos oge ị bara na nga ị pụta kwuo sị onye a ga na-ege
lọlọ nneka chimezie jụrụ maazị nnamdị kanụ keekwanụ onye anyị ga na-eso ị nọba na nga anụnwa ị nọ maazị nnamdị kanụ wee gwa ya na ọ dos DOS means Directorate of State. This Directorate of State is like a, a, a secretariat, it's like a parliament. So, na ọ ya ka ọ chọọ ka ndị Igbo niile na-eso. Na ọ DOS, Directorate of State nke Chika Edoziem bụ onye isi ya na ọ ya ka ọ chọọ ka a na-eso ka anyị na-egekwe sista anyị ntị
ege ntị bụ Simon Ekpa hmm. ebe ị nwere DOS ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ dị ebe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu sọsọ ihe ya gwara ya bụ ya kwuba okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya enyedịkwa ya onye isi
ya bụ Simon Ekpa maazị Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwara Simon Ekpa bụ ebe ọ- ọ ọ nwere olu nkwuwa okwu ya si ya were igwe okwu ọ wụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya wee sị ya ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eriwa bụ ọzọ ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye sokwala ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme anụrụ m anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe a abụghịkwa
ọ kọwara clearly ihe ọ gwara Simon Ekpa na ebe ọ bụ na ị maala ekwu okwu kwukwuwe okwu kwuwe okwu gbasara nnwere onwe anyị kwuwe okwu gbasara mmegbu a na-emegbu anyị ọ even agwa Simon even agwakwu Simon si ya ọ gwakwu Simon si ya jee were slot na redio Biafra ka o so na-ekwu okwu na redio Biafra so Simon bịazia na redio Biafra ọ mara na e nwere department so that the, the head of the department of radio biafra wee gwa Simon na o nwere akwụkwọ ọ ga-asign rules and regulation ka o wee nwee ike wee wee kwuo okwu n'igwe radio biafra Simon wee sị na ya ghara asign ọ nya mere na Simon ekwurọ okwu na redio biafra o ji wee na-ekwu okwu na his own platform ọ ma na maazị Nnamdi Kanu sịrị ya "Ịma- ebe ọ na ị maala ekwu okwu ngwa jee kwube na redio biafra ọ bịazie ya processes e needi ka completie before wee bịa ka kwuo okwu na ya ya bụ redio biafra ọ sị na ọ ghara asign akwụkwọ ka ebe ọbụla ị ga-eje ka i je lụọ ọrụ ma ị ga-asign akwụkwọ ọ nya mere na o kwurọ okwu na redio biafra o wee bidozie mgbe ahụ o bido onye ọbụla na-esi echekwa na ọ dụ serious o luzie mgbe o bidozi gbawazie mgba zukowezie na o nwe ndị zutelie elu zukowezie na Nigerian politicians Igbo politicians na Nigerian gọọmenti bụ ndị zutelie elu onye ọbụla wee gbawalụ ọsọ ọ nya mere ka anyị na-egebe nwada ntị
kwa ihe a sị mebe mgbe si ya okay ọ dị mma e nwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute na-aform ihe dịka AVID Rising Sun ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzi ka gị na ha ọ na-arụ maka na mị na onye isi ndị AVID ma ọfụma anyị dị mma ọgwụ ya si ya ka eji ihe o jizi dịka akwachapụziri ndị DOS nwanụ bụ ndị na ọ dụ ka ndị otu a kwụ ndị isi biko o mepe ọnụ si m na ọtụtụ achọ m ka m kọwaalụ unu ihe gbasara ihe AVID mean AVID means American Veterans of Igbo Descent

ọwa bụ avid american veterans of igbo descent ka anyị na-egekwe nwanne anyị nwaanyị ntị
e compromise go wee sị okay a compromise ya ọ bụzi otu gị na ga-erepresent ọwụ ichehụ na ọ ga-aka mma otu unu batara feel na enwe ka o si dị unu ahazie ha karịa ịwakputezi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a njụkwa ya sị ya na ụmụnne ya na-emebi ihe na ọ makwa ihe ụmụnne ya na-eme na ụmụnne ya na-emebi ihe na ị ma na na okwu bịa ọ na-ede ka kerosene enweghị onye ụjọ ga-ekwe pụta kwuo
Uh, before we continue, I want to explain to you that na enwekwelu other Igbo organizations na-enye aka na nji wee na-eje ije nwa a nọ na ya dịka the rising sun o nwe nke a na-akpọ rising sun nwee nke a na-akpọ ambassadors ambassadors for self determination na wee nwelu avid which is American veterans of Igbo descent nwee rising sun nwee ambassadors for self determination ndị ọ wụcha ngalaba ndị be anyị ndị na-agbakwa mbọ ka ka ije a na-eje wee nwee isi eh, mana dos wụzi the main the main structure kwesịrị ka wa na-acarry out everything a na-eme ị ghọtago so na ọ bụrụ nọọ ibe the organizational structure the organogram organizational structure of, a, of any organization the structure of positions of any organization ka e si emie na this avid na rising sun na american na ambassadors for self determination wa ncha kwesịrị ịnọ under dos ọ ya ka e si emie wa ncha kwesịrị ịnọ under dos na ekwesịrọ ịbịa na-aga to Nnamdị Kanu direct ekwesịrọ ka a na-eje direct to Nnamdị Kanu na ọ wụ na iwe a na-efollow structure ma na structure bụ Nnamdị Kanu at the head the following na-esozi Nnamdị Kanu bụ Chika Edoziem plus other principal officers so enwezi any other person like AVID ma ọ bụ ambassadors for self determination ma rising sun o kwesịrị ịnọ under the DOS ọ the proper way to structure the, any organization to be effective na ọ bụrọ ndị ọbịa wa na-amazi direct to Nnamdi Kanu ma na-amazi to Nnamdi Kanu like that ọ ya ka lọlọ na-apoint out maka na ya iwe anyị ji wee like ya ije lọlọ ji ewu na the boldness o nwee wee na-ajụ Nnamdi Kanu iwe o kwesịrị ka a jụọ ya

ọ na-ede ọ degidede ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi o jee pitipiti m sị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị m sị ya lee ụwazuruike tata ị ma sị na igbo anaghị enweghị eze igbo a da-achị igbo anyhow ị nwekwa ike ịpụta ugbu a na-asị ị wụ onye isi igbo gburugburu enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa enwe onye ga-akụ gị ihe mana ọ mgbe maka na ya amaghị igbo nke ị wụ gburugburu ya ọ mgbe ị kpọzi oku a mara ndị ga-aza gị na nwanne na m sị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa igbo ọ bụrụ ezinụlọ gị ugbu na ị na-ede ede bụ igbo na ime ha n'ihe a na-afụtazi ya as ihe ezinụlọ m sị ya nna m ị dịgokwa nnukwu arụ kịta ụmụnne gị ama mbunwu ihe dị na gị ị wụzi property ndị igbo kịta nya ka ị hụrụ eze eri ji hapụga nwoke ahụ a da-apụ apụ anyhow mụ nwa na ebe a wee very private person na-emere onwe m ihe mana ọ maka gị ka m na-eji hapụga be m na-agbagharị onye ọbụla na-agbagharị Mazi Nnamdi Kanu is now the property of Biafran people, the property of Africa, not family. na ọ bụ nọ ibe etiela organization emele the structure mma the family kwesịrị ịnọ below the DOS the family kwesịrị ịnọ below the DOS family ekwesịrị ịbịa na-ama jump mafega DOS jekwuru ejekwuru ejekwuru Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ọ bụ ka o kwesịrị ịdị maka na Nnamdi Kanu property of Biafra maka na okwu Biafra ka Nnamdi Kanu na-ekwu Nnamdi Kanu a na-ekwu okwu family ọ bụrụ na ọ na-ekwu okwu family were na onye ga-eso ye okwu Biafra ka ọ na-ekwu ndị Igbo wee nabata ya maka na ọ dịgo tested and trusted

onye lọlọ na-akọwa ya and nya ka anyị ji wee like ya ije o je wee bịa na-akọwala anyị na ije o je dị mma ọ ka confront Mazi Nnamdi Kanu with the issues Nigerians uh, eh, Biafrans are worried about so let's continue to listen to her.
agbagharị ọ wụ maka Igbo ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne mana ha nọcha dịka ha nwere authority olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị ọ ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ịwụ nwanne ha ọ ga-emebiri gị ihe nsị ya were ụwazuruike mana enwegwu enwe ụwazuruike na-etu etu etu a dịka nke ịwụkwa onye otu ya na lee ebe ọ nọ nsị ya ịma ihe igbo ji eso gị ọsị m mba nsị ya integriti igbo kwetere na integriti gị ka kwụ ọtọ na ịgwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ị gaa na kọt ị sị na ị gaghị esi ebe a pụta ejighị biafra anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nya wụ biafra ụmụnne gị nọ n'ezi na-agbara wing nke ha ji gị achụ ego agwa m ya komkom ha ji
ọ gwale maazị Nnamdi Kanu na ụmụ nwanne ya ji ewere achụ ego na ụmụ nwanne ya ji ewere achụ ego ọ nya ka anyị ji wee laiki ya ije lọlọ Nneka Chimezie jere maka na o je gwa Nnamdi Kanu eziokwu na na ọ dụ mma dukele enwere IPOB structure a ma na Nnamdi Kanu onye isi the leader onye ọzọ ga na-eso ya bụ Chika Edoziem and other members of DOS o nwe okwu fụtara Nnamdi Kanu kwesịrị ọ na-esend meseji meseji niile ọ ga na-esend bụ through to the DOS not the family members not the lawyers not AVID not any other person Nnamdi Kanu message should be going directly to the DOS. Maka na ọ DOS pakwa the structure,

a ga-eji wee mie mana ọkwa ma the structure o kwesịrị ka a na-efolo the structure at all times that is our position from Nkolo Mahadum Wisdom University ka anyị na-egekwe lọlọ ntị
a ji gị efere ego ebe a efere ego ebe a efere ego ebe a ọ na-apịtọkwa aha gị ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha ha bịa ebe a ha tụpụ onwe ha bịa hịa nyere gị aka ha ga-enye gị dịka ụmụnne ha ga-apụtago nyere gị aka enidede ha nsị ya na ọ bụ akwa sọsọ gị bụ onye igbo nọ na sokoto prizin ahụ ụmụnne ha bịa hịa atọ ute nwanne gị nwoke ma ọ nwanne gị nwaanyị a na-ekwugharị ihe a na igbo kwụsị iweta ego ugbu a naijiria kacha ebe a ha ga-enwezi ohere sef mgbe gị ga-ama na ha nwere famili mgbe gị ga-ama na ha nwere kọmitment mọ ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị o ji afa gị ana ego ọ pụtala ihe ị gwara ya ekwuru m ya
ọ pụta gị mana ọ pụta gị ya dọọ nwanne ya nwoke nke a na-eku Emmanuel aka na ntị na ọ pụtago ire na o ji afa Nnamdi Kanu were akpara ego ya dọọ onye aka na ntị o kwesịrọ ịdụ like that ọ bụgodị na family members ha ga na-eje ọ ga-awụ behind the DOS ha ga na-ebu ụzọ je nọlụ wele aba Nnamdị Kanụ je na-ana ego here and there everywhere na-ana ego everywhere na-ayọ ego as if na na Nnamdị Kanụ na-ayọ ego Nnamdị Kanụ akarịgo ihe ego Nnamdị Kanụ nwele ego IPOB nwele ego nwee members na onwere ego ọbụla Nnamdị Kanụ chọọ taa ọ yara enwetanwu through IPOB leadership na nke nwanne nwoke na-eji eme mmebi aba Nnamdi Kanu ọ nya ka Lọlọ na-agwa ya ọ nya ka anyị ji wee like ya ije Lọlọ jelu maka na ọ confront Nnamdi Kanu with the sensitive questions a lot of ndị mmadụ na-ajụ eh? kedu ka nwanne mmadụ si ga-anọ na nga nwanne ewela ewela aba ya wee je na-ana ego everywhere na-emebi aba ndị Igbo na-emebi aba IPOB ka anyị na-egekwe Lọlọ ntị ọ this interview dị very very very kpaga ihe nsị a na ọ na-ekwu n'okpuru n'okpuru n'okpuru ọ ga-adọda gị maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta ndị niile a na-enye ya ego a na-etepu record ụfọdụ ga na-etepu ihe a na-etepu anụ na m ọtụtụ ị ma na ọkwa ị ma na otu m nọchi enwere onye na-ada akpọ m in fact enwere e ọtụtụ ihe a na-agwa m agwachazie gị iwere uche ọ sị m si e, eziokwu na nga ha sị gị nekwa nekwa nekwa mana ọnọdụ ịchọọ ka isi before isi ebe a na-apụta na ị ga-ahandlenwu ihe chere gị n'ihu ịgwa ha ha lakpue imeghe ọnụ gwa ndị igbo onye a ga na-eso na onye a ga na-enye ego kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye onye ahụ ị sị ọ wụ DOS gwa ndị mmadụ ha ka iwe ego ebe ahụ a ga-eji etake care of ya mgbe ị bara na nga mbụ anyị ahụkwaghị ụmụnne gị ọkwa ndị ndị otu gị a ka igbo na o nwere onye ọzọ ma ọ bụrụ na Nnamdi Kanu chọọ mfolo structure nke ya nwa create na ndị kwesịrị ka ba na-eme ihe ọbụla gbasara na ma ego a na-anata ma ihe niile bụ DOS ọ ba kwesịrị ka ba na-eme ya sị rafụcha nke emere mgbe Nnamdị Kanụ nọ outside ewere ego nye Nnennaya Anya o luzie ka Nnamdị Kanụ nwee problem anụ m na anyị nụrụ na Nnennaya Anya ewetara ego a wee sọpọtụ ọlụ a na-alụ o were ego a wee jekwuru ụmụnne ụmụnne eh, Nnamdị Kanụ so no the structure ka Nnamdi Kanu kwesịrị na-efolo and nothing else o meghị na ọ ga-emebiri ya ibe ọ ga-emebili anyị ibe ọ ya ka anyị ji wee sị ka anyị weta message message of eh, Lọlọ Nneka because message ya nwa ọ dụ alọ maka na ọ confront Nnamdi Kanu with sensitive questions ndị mmadụ na-achọ ka ba nụ maka ya so na ma ego niile a ya-collect kwesịrị ka ọ bụrụ under DOS and nowhere else under DOS ọ wa nwere the mandate ọ wa nwere the discipline to be collecting anything collectible to be doing everything about Nnamdi Kanu ụmụnne should go home Wa chọọ ịbịa to see Mazi Nnamdi Kanu, they should come behind the DOS. That's how we should be doing it wee nweta the result. Onye ọbụla chọrọ ka anyị na-egekwe Lọlọ ntị.
Na-eso iji nwee ofe atụ enweghị ihe a na-ezozi iji aha anyị gara nwa onye wetara ego enwere ọtụtụ platfọm a kpọbatara m a na-atụ ego a na-achọ enyeghata Nnamdị Kanu a na-atụ ego m sị mba m kpọọ nwanne ya nke n'obodo Igbo sị ya no ị nwere anọkata ugbu a na ofu onye asị ka ere ezi ego kpọrọ ndị mmadụ gafe onye a ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ ịhụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu chandum ee eh, ka ndị kpọrọ ahịa ụmụ anyị nwoke obi anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa and ị mara na ihe dị na 419 ahụ bụ ihe ọbụla ọ dị ka social media ihe ọbụla ị hụrụ ị nwere ike iji create content gị were create so anything na ha nwere ike ịconvert were ya gwuo wayo ha were ya gwuo Nnamdi Kanu wụ the hottest person e nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta unu ga-apịchi otu ya na-eme onye nọkata make a statement ya asị a na-eweta ego weta ego a ga-enye ya a ga-asọ na sa ya weta ego ka asa
Nnamdi Kanu you are the hottest person enwere na

asị asị tie uche gị n'ọlụ dịka anyị na-ekwu na nkọlọ mahadum mgbe le Chukwu oke bịa igbokwuolu ibe ni eh? you are the hottest commodity ego aghara abụ your problem mana ụmụ nwanne gị should step aside because Nnamdi Kanu belong to Biafra belong to Africa not to the family anymore ka anyị na-egekwe Lọlọ ntị site ise ego atọ na 1 billion otu ego ka a stab ozi ma lọya ha nke a na-akpọ Aloy Ejimakor ihe ha ji ya eme wa nọkọta a na-akpọ na-eme organize this guy nọ na detention ha achọghị ka ọ pụta ha achọghị ka ọ pụta onye a nọ na ha just na-akwakpo onye ahụ akpa onye asị ma politicians asị onye alekwa ihe a na-eme ebute ego asị alekwa ya na-eme ebute ego n'aha ya hmm. m gwakwa nwanne ya nke n'obodo ị hụrụ ihe a in fact ihe a nwere ike ime onye a maka ndị Igbo ihe a na-eji hụ ndị a na-enyesi ụnụ ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbanyere nwa amadi azụ is finished ihe kazikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze erie amanụnwa lọlọ nneka chimezie gbalịka ndị biafra unu ejikwa na-ekparị amụ ndị afrịka unu ejikwa na-ekparị amụ na Aloy Ejimakor na ụmụ nwanne Nnamdi Kanu na-eji ayọ ego here and there and onye ọbụla nyere ego na-ekeep record enwe ike a na-emewe vidiyo enwe ike a na-etepu ka a na-enyebe nyebe ego ma na-anakarị ego here and there ọkwa Aloy Ejimakor who said who is that eh, Chika Edoziem and enwe the other lawyer sịkwara DOS my foot all this type of lawyers Nnamdi Kanu hire who are not working with DOS is wrong

na even Aloy Ejimakor Sowore na ụmụ nwanne Nnamdi Kanu so eme ego organize so ayọgharị ego here and there ma IPOB as an organization nwere ego nkebe nwee members in more than 100 countries can raise any money at all. A word is enough for the wise. Let's continue to listen to Madam. ọ sendịrị ọ nnukwu ihe ka ọ bụ ndị ọchịchị ga-ama na igbo uche anyị ka dị ya mmadụ dịka m ịpụta na-akpagharị kwechi na-ekwu ha ga-ama na uche anyị ka dị ya ọ dịka mmadụ ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọwụọla ahịa ezinụlọ onye ọbụla alakpuo obi ewu so nke nọ n'obodo ka nna gbafe anyị aga ije a dọọ nwanne gị nwoke nke nọ ebe a aka na ntị na nke nwaanyị nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ akparịa agwara m ya maazị ya nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ nke anyị na ya nọ ebe a ọ na na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme maka ọdịmma m ezinụlọ m na igbo ọ bụrụ onye ọ fụrụ ebe ọ dị ya ka onye ahụ ọ na-abịa ayọ ego ma ọ na-achọ favour ngị na ụgbọ anyị enwe favour enwetago gị n'aka anyị niile na-etinye ndụ anyị Ọ- ọ- chika onye ọbụla ma ọnọdụ m, madam pin ọ lụtụrụ aka na even nwanne nwaanyị a Nnamdi Kanu nọ na Sokoto prison anwa na ụdị na ọ na-enyere Nnamdi Kanu aka na-akparị ndị mmadụ na-akparị ndị mmadụ onye gbachaa long distance take risk bịa ka ọ bịa hụ our leader the leader of Biafrans the leader of Africa nwanne ya nwaanyị akparịla ndị ahụ can you believe that ibe eri ihe ọ ga-abụ onye Igbo ọbụla nụcha ọ kọndemụọ ya gwa Nnamdi Kanu ka o stepnie up to the right thing dufu ụmụ nwanne gị ahụ na-ewu nwanne nwaanyị ahụ dufie na-ewu ụmụ nwanne nwoke Emmanuel Kanu dufie from that place ba na-akpali gị aghala ba na-akpali anyị aghala na ibe anyị na-eme let's continue to listen to Lolo pinto tata na ihe ọbụla nwere ike imenụ n'ihi gị na otu m ji tigoro isi so biko kpọpụ ezinụlọ gị ịsọ DOS concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye tinye ego ọgara onye ya ndị a enwetụdata echizi ego ahụ enweghị asa gị a ga-ama nwe onye ya ejide n'aka so that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego a apụta gwa ndị igbo okwu nwanne ya pụta gwa ndị igbo okwu ndị igbo na-ege maka na ọ nwanne ya onye pụta ọ gwa lọya pụta ọ gwa ndị igbo okwu a na-ege ntị the whole thing ha ji anwụ arịmadị a mana ndị m hụrụ na-esi ọnwụ na-epushi wu ndị DOS a kemgbe ihe a even ọ ha nwa wu ndị bụ tiwe mkpu Simon Ekpa ọ dịka ha na ha na-alụ yes oh. ọ ha nwa wu ọ ha nwa wu the IPOB ị ma Simon Ekpa o ji igwe okwu na-ekwu okwu nọkọtazie gozie ahụ mezie gọọmenti hmm. so ndị a jisikwa ike mgbe ahụ pụrụ na-ekwu ha blackmail zie ị ma ihe ndị mmadụ ji na-ekwu na ha nwa ji na-ekwu na gọọmenti utu ji ha wu ha nwa blackmail zie ha nwa wuzi IPOB a na-achụ adịji ha ka e gbuzie declare ha wanted
IPOB kwuo Simon Ekpa kwuo nke ya
ya ọ kwa ị na-aghọta ihe na-eme m wee gwasị ya sị ya na ihe a eruola ogo mpụta maka ndị unu alụchaana ọgụ ugbu a na ndị amerịka na-ekwu a na-akpụ n'ọnụ ọnụ ndị ala akarịala ga-ede leta submit karịa ụmụ anyị na-anwụ ee m sị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a ọ wụghị na ọ gị gburu ọ wụ unu gburu mụwa bụ Lolo Nneka Chimezie ga-eji blueprint ihe mege n'ụlọ mana mmadụ anwụọla ị nọzikwa at the point of not go no going back nke Uwazuruike ka mma o mechara nke ya nara ego ga n'ụlọ lakpuo nke gị wee pụtara apụta anyị pụta apụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị mmegide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ ndị mmadụ nwere ike ịsọ nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọ wụ gị igbu ọ wụ IPOB mana ọ the struggle ya a nọzi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpachara anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma iwepụ ha kwụọ otu kụwara gị nsogbu adị ije anyị bịa wu mmadụ ka a kpọrọ asị ya na a chọrọ ịkpọta ndị mmadụ o nwere correction anyị chọrọ ime before we continue mgbe Uwazuruike na-eme ihe MASSOB ọkọtọ ndị be anyị nwụkwara na ya ọkọtọ ndị be anyị nwụkwara na ya mana Uwazuruike mechara nakwala ego even though na ndị be anyị nwụrụ na ya ọ ya ka nke Nnamdị Kanu ji wee dị iche maka ike ọbụla ị kpọrọ ya ọ sị gị Biafra or death Biafra or death that is why he has been tested and trusted and all Biafrans are behind him ọ ịba ịchọ ka anyị kọwa ka anyị na-egekwela olu ntị
onye ewere atụ onye Igbo weta ego nga na nke ezi ọ sị m na m ga-esokwu na enwe ya m gara ji anyị na-eme mother tongue day ịma ya anyị na-eme mother tongue day ha anyị gajide asị m ya chọrọ m na a na-aga ịhụ m sị okay m zara ibu na m na-akwado ya asị m sonye ha nye m aka akara ekwentị onye na-eme ahazi ihe a m kpọọ nwoke nwoke a sị m eziokwu na a na-ahazi enye ihe ahụ Tuesday m na-akpọzi ọ na-eme oteme oteme na m sị ya biko eji m ego m ji agbakwa tiketi ọ wụrụ na nke adị m adị m ekwede ekwe mana ọ maka na eze eze si ya ndị ahịa a sị ndị eze a na-ahazi ndị eze amana m na ọ ga-adịta ọ ga-akwanyete ugwu ma ama m were ego m gbara achọghị m pịtọ pịtọ pịtọ imetụ m na a na-ekwu ihe a a sị ndị eze enesa ha ga-aga a ga-ewe m si ke ụdị ọ na-ewetaghị ego ọzọ ka ezi ụdị arrangement dị ha o wee wụrụ na onye a wetara ego enye nwanne maazị mgbe ma ndị niile ọ kwesịrị ịhazi tụwo ndị sị ha na uwe ha gaa unfortunately then ozi ndị onye nke hazi na mụnwa ekwesịrị ndị eze kwesịrị ịga ije a kwesịrị iri iri ọ sọ ndị eze iri gaziri ije a mgbe tụpagide that man jụbi ya ekwepụrụ m ekwepụ m sị unu aga eji ihe a na nwa amadi a nọ na-ata ahụhụ ndị dịka anyị kwechiri ekwechi na ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ onye na-aga onye ga-eji ege moto ya hara is an organic thing IPOB wu an organic thing awụghị m their member ndị Igbo na-awụghị their member na-enye aka na-eti ọnụ hiri nne because ọ dị organic onye enwedo eziokwu na enwedo esi Nnamdị Kanụ mere advert so ji asonye otu ha wụ onye nụ ọ banye onye chọrọ ịbanye so otu iji hụrụ na ọ wụ ọga don't monetize it maka ị monetize ha la the same people mere ya organic eso okweche chọwa ego nke ha ha ga-aghọrọ Igbo aghọrị
this idea of having ụmụ nwanne Maazị Nnamdi Kanu to be organizing ndị na-abịa ahụ Nnamdi Kanu ọ dị wrong cos ị nụ ka Lọlọ eh, Nneka kwulu ebe a na enwere onye wetara ego eji ya agba ticket ewee were ego ahụ wee nye Emmanuel Kanu and na ekwesịrị ka ọ bụrụ ebe 10 eze eze 10 from biafra land aka eso wee jee ije nwa mana ele emmanuel kanu si wee handlezie ego anwụ na ihe so wee mee na ọ sọọsọ eze chukwuemeka eri onye sozi wee jee nyara ihe ibuke na o kwesịrị na ọ wụ na Nnamdi Kanu chọọ ime ihe mma jiri structure create iwu directorate of state wee na-alụ ọlụ na directorate of state wee ọ nọziba na prison ga na-eme everything organized ọ ga na-eme everything organized ma ndị kwesịrị ịbịa hụ na Kanu ma ndị kwesịrị ịbịa hụ ya ọ dakwa kwesịrị ịnọdụ ya secretly enwe secret members ndị na-arun that thing ndị na-arịa na ndị na-arịa makwa nnọọ na ya ka mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ mgbe e wefuru Ifeanyi Ejiofor and Mike Ozekhome wee wezie this other family lawyers ebelieverọ na DOS wee gbaa Nnamdi okirikiri o nwezi onye ma ihe a na-agwa Nnamdi o nwezi onye ma ihe a na-agwa ya so na ihe anyị na-asuggest bụ na o kwesịrị ka ka ọ bụrụ nwanne Nnamdị Kanụ ma ọ nwanne ya nwaanyị ma ọ nwanne ya nwoke ga na-eme organize ndị ga-abịa hụ Nnamdị ka o kwesịrị ka ọ bụrụ DOS na-ahụ ihe gbasara ya ihe na gbasara Nnamdị Kanụ kwesịrị ịwụ under DOS ọ nya bụ na anyị eluo na promise land ka anyị na-egekwela ọlụ ntị
so mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ ya sị m nye m sị ya ya sị m nye one example ebe ihe ego ga m sị ya iche na abịara ugbu a na and ihe m ji kwu bụ onye workụrụ for the money nọ there the man na ọ kụrọ gbago ọ kụrọ gbada ego ole ka e weta 6 million 10 million ọ kụrọ gbago ọ kụrọ gbada m sị ya ị hụ the reason why onye chi bịa eleta gị mee ya announce onye chi dị eleta gị onye ga-eji ego moto na ọ na social media akụwa aka ọ dị mma were 100 naira data ya send ya ọ dị mma ndị isi isi a ịhazie ihe nhazie ebe a ga-awụ pigin ndị Igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya kpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọ wụkwa organic otu ahụ ọ dị sana na ego eji eme nke a enwedị ike isilekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọ wụ na ihe niile na-aga through that your DOS afọ ego ga-akọ ọwachi ha kwuwara silekwa ihe a ga-eme before ị mara ihe na-eme and eh, ngụma na handle na ya so it will be accounted for so ị ma ga ịpụtagodi echi emenas eweta statement of account ị mara lọlọ ehint kwe n'ive anyị na-ehint since November na o kwesịrị na ọ directorate of state dos ya na handle ihe niile gbasara Nnamdi Kanu right now o nwerọ onye ọzọ o nwerọ onye ọzọ directorate of state ọ kwesịrị na handle ihe niile now because na ọ va ndị nwee ike inye anyị ive anyị chọrọ va nwere ive niile e needị eji ya nweta ive a chọọ kedu ibe a na-eje na famili kedu ibe a na-eweta famili anọlụ were nwanne ebe na-akpa ego ka anyị na-egekwe lọlọ ntị na intaviu lọlọ ọ maka ị mara ihe mere ego ekwu etinyekwela ego na akaụntụ onye ọbụla enyekwala onye ọbụla ego na-awụrọ onye dị otu onye dị otu a ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta wụ n'aka ụmụnne m and ọ maka ihi ihe ga ka ya na ndị otu a ji na-ekeghị ekechi ebu nta ebu imo then ndị nọ nọ na-awụ na ọ sị m lekwa ozi o ziri m ya sị m biko na m gwa ndị Igbo na ndị otu ndị otu ya wụ ndị DOS nke a wụ mbụ nke a wụ mbụ nke ọ sị ihe ọ gwa m bụ ndị otu ya maazị Nnamdi Kanu maka m jụ ya ele nke na-eme eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya wụ DOS ọ jụọ m ọkwara m ahụ onye m sị ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ndị ndu ndị IPOB ebee ka ha nọ ama m even Emma Powerful ama m ya ya sị m the first message bụ that na Nnamdi Kanu gwara ya na onye ndị a ga na-eso bụ Directorate of State DOS led by Chika Edoziem na ọ ive ọ gwara ya na o nwerọ onye ọzọ and na ọ bụ ka o kwesịrị ịdụ na ọ bụ DOS ka kwesịrị ka ha na-arun everything a na-eme maka ya onye nwe ozi izizi o ziri ya ka a ga-esi n'ozi nke ịbụọ DOS ọzọ ọ sị m ọ wụ biko na-asị onye igbo ọbụla chọrọ ịbịa letie gbara plen enyena onye ọbụla ego bịa letie then ịchọzi arenjiment otu ị ga-eji ahụ ya e nwere ọgọ ya nwoke nọ there na-ahụ maka ịbịa ahụ ya so ọ bụ nwoke ahụ nye nye m nọmba ya eji m nọmba nwoke ahụ m kwuo okwu m ga-apọblish nọmba onye ọ sị ị chọọ ịbịa ahụ ya na sokoto ị kpọ ụkwụ n'airport onye ga otu ị ga-esizi bịa onye ahụ ka ị ga-akpọ aha ya wụ ndụbụisi nsị that, that man a fine gentleman otu o si nabata anyị very well organized ndị aja na nwanne nwaanyị chịchịrị asa nya anya enwe onye ga-ebute nwoke esi ya chịrị okwepụta nwanne nwaanyị ekwepụta ekwepụ ngwa ya sị ya gwa nwanne gị nwaanyị ya lawa gwa nwanne nwoke ya lawa igboleta ndị gị onye aha ya akpọta ndị ga na-eleta gị so that ihe niile adị so because ha wụ nwanne gị ha ga na-efeel entitled to some extent so ka m jikwa ozi ahụ ọzọ sị na ndị wu ndị otu ya bụ ndị dos one na ihe ya nyere simon ekpa iwu ya nwere igwe okwu ziwe ozi and mgbe ọ bịakwa megherie ya gwa ya kwụsị nke anyị nụrụ then ọ sị na ị chọọ ịbịa sokoto ịbịa hụ ya amaghị m ihe m ji ga-eji nọmba abịa ya na onye ị ga-akpọ wụ ndụbụisi ana m enye ada igbo nọmba ya bụ ndụbụisi ka ọ gụpụta ya ka ọ kpọọ ya na ị chọọ ịga ahụ maazị nnamdị kalụ na sokoto ọ wụ na e nwere ijiri ego chị sponsor were aka gị kpọrọ ndị sponsor gị ahụ gbaara ha ticket kpọrọ ha gaa sokoto akpọla nwanne nnamdị kalụ ọbụla sị anyị na-achọ ịga leta nnamdị kalụ ọ sị gị ị chọọ inye ego ị chọọ inye ya ego personally na ọ na-agbara nwanne ya mbọ support i nye ya mana onwe a na-asị gị na e nwere ihe a chọrọ imere onye ndu na onye ndu na-aga ụlọ ọgwụ enye ha sinye ya no naturally sinye ya dos take care of onye isi ha start to be organized otherwise ha mụrụ ọịla o kwesịrị ịdụ o nwee iwe ọbụla a na-eme ma ọ bụ nje ụnọ ọgwụ ma ọ bụ iwe oriri ma ọ bụ akwa ma ọ bụ nwa arụ iwe ọbụla gbasara Nnamdi Kanu a wụ Biafra ka ọ dụọ ọ dụrọ the family ọ dụrọ the family chacha and ị chọọ ije Sokoto inyena onye ọbụla ego inyena onye ọbụla ego gbalụ onwe gị plane gbalụ onwe gị moto bịalụ onwe gị Sokoto ị bịazi o nwe onye a na-eku Ịlọanya oge ya nwoke a na-eku Ndụbisi of which na nọmba ya ebe adịkwa available nọ Ndụbisi ọ nya ga-eduzi i wee jebụ Nnamdị Kanụ o nwere iwe ọzọ ị na-edili mme nwere iwe ọzọ ị na-edili mme eh? kedu ibe nọ na-ebe eme ebe na Nnamdị Kanụ nye order ka DOS bịa take over

that is the right way to do it anyị wee ruo ebe anyị na-eje ọsịsọ ka anyị na-egekwe nwanne anyị nwaanyị ntị
a monetize go this thing e ji akpa ego o tele na e ji akpa ego so anyị ga-edemand ka anyị hazie ya hazie so that ka ahapụ ndị iro hapụ irikpute maka ọsụtụ na akụkụ ndị a wings nku aka niile a um, um, um, gọvanọ chọọ ka arụ arụla ya akpọ onye ga-enye ego onye ga-echebe afọkọga ya akpọ onye ga-enye ego onye ga-echebe and ịmago ndị igbo nụ ha ala nọ maazị Nnamdị Kalụ nọ nwanne ya ha na-akọtakwa ndị a ga-akọta ọkpị na-aghọta so ihe a wụ ozi ozi m njikwa hara na-agwa ndị igbo nwa amadi eliele nne ya lie nna ya ọ nọla anya na ekwula okwu ma a ga-ekewa naijiria ama m na ịnụtala ya ndị amerịka na-ekwu okwu ugbu a na-erecommend ikewa naijiria as one of the options ndị niile na-arụ ọrụ a wụ ụmụaka ha gaala fa biko the least onye igbo ọbụla ga-eme wụ nnamdị kalụ yọrọ ọ sị unu bịa letewe ya ọ yọrọ o mere plea sị m gwa ụmụnne anyị ha bịawa leta m ka anyị meenụ sokoto prison a prison of sort ala nsọ ala nsọ na onye nsọ wetere ụkwụ ebe ahụ nnamdị kalụ nọ ebe ahụ kama ụnụ ga-aga mewe protest biko every weekend maka na weekend ka ọ wụ ị ga-enwere ike ịbanye nga ahụ mgbe ọbụla sọrọ gị weekend ụmụ igbo meenụ sokoto correctional prison eh? eh, ala nsọ at least ụnụ chọ ọ wụ na ụnụ kwado Nnamdi ụnụ enyewụla onye ọbụla ego ọ bụrụ na ụnụ kwadoro ya at least every weekend a ga-adị 100 ga-eleta ya. O- anyị agwagaghị ya anyị enyeghị ya support ụzọ a ga-adịkwa o. yes and ọ ihe a wụ ịma emere chita tum ụfọdụ ndị agwa anyị so akwado ihe lọlọ nneka chimezie na-asuggest na nnamdị kanu sịlụ ndị biafra bịa hụrụ ya ndị afrịka bịa hụrụ ya ndị igbo bịa hụrụ ya biten ka anyị jee gwa nnamdị kanu na sokoto prison every weekend anyị kwesịrị ịkarị 200 ka ọ bụrụ a pilgrim a pilgrim voyage ka ọ bụrụ voyage because nnamdị kanu dị whiter and whiter than snow Nnamdi Kanu was sent by Chukwu Okike Abịama ya mere na ọ ka enwere iwe meri emi Nnamdi Kanu dị nsọ Nnamdi Kanu wụ ka ya ya eku eku wụ mmọnwụ Chukwu ka anyị jee hụkwanụ nwanne anyị nwoke na Sokoto prison ike ọ na-atụọrọ ya wee tụjere na anyị ara abịanwu ọ na-asị ka anyị zaa ka eze azụ onye aghara ejenwu ya gbaala nwanne ya moto onye ya amenwu ụgbọ moto gbaa moto onye ya amenwu nke aeroplane gbaa aeroplane onye ya amenwu nke train gbaa train ka anyị dị sure na every weekend especially na n'ebe ahụ na-azụ ka ahịa na igbo na-azụ n'ebe ahụ ka ahịa ya bụ sokoto prison Nnamdi Kanu nọ na ya ka anyị na-egekwe nwanne anyị nwaanyị ntị
ndị aghọtaghị ihe e mere na sit at home ihe ahụ by the time anyị juwezie eh, sokoto prison ka gọọmenti ga-ama a whole sokoto na ndị a nsogbu adịna ma ndị gọvanọ anyị ga-ama na anyị ka kwetara n'ihe ọ na-ekwu that's the least we can do ị wụrụ big man ị ga-achọ ịga maka ị wụ big man kekwa emetrọnwụ họkọrọ ụmụazị n'akụkụ na-azụ ahịa ụmụaka na ọ na-enu enu ọ na-agụ agụ ọ na-apụta apụta chịrị mmadụ 5 gbaara ha tiketi enyere ya ụmụnne ya i nwezie nke ị chọrọ iji kwado ya ị chọwa ndị DOS nwanụ nye ya ha mepee ihe a for ịkwado ya so that ọ gacha pụta e nye ya akaụntụ maka ọ na-aba na akaụntụ e nye mmadụ ego akaụntụ ọbụla na-awụdo akaụntụ kwesịrị ka eti ya etili ya ka anyị hazie na ihe ahazi ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM agwara m unu agwa fetụọla na YouTube anyị agwara m unu agwa n'ụbọchị ụnyaahụ na Madam Pito si Oru e nwere ozi o ji wee bata maka na oge ọbụla ọ ga-akachasị ndị nkwado Simon Ekpa anyị na-ekwu ya ebe a ọ dịka eh, anyị anaghị anyị kpọrọ Simon Ekpa asị unu anụgo ya ugbu a n'ọnụ Madam Pito na maazị Nnamdi Kanu sị na na mbụ na ya sị na ya na ọ bụ onye na-ekwulite okwu ya were igwe nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche tie ya bụ mkpu na n'ikpeazụ ọ bịazie dapụ na-akọzi ihe ọzọ DOS ndị IPOB pụta kwuo otu

almost 20 ee entourage bịara abịa maka e nwee onye ka esi America bịa mụ na ya si Lagos ebe a wụ four then ndị sizi Anambra dị five mana ihe ahụ cabinet Eze Eri dị five anyị nwe- anyị nwa let's say seven wụ ndị si ezi bịa ihe dịka mmadụ 13 ha ga-akarị pụtazi nabata anyị sorokwa anyị gaa bakwa ahụ ya Madam Pito nwere ihe m chọrọ ịjụ gị kedu ka obi maazị Nnamdi Kanu dị ọkachasị ka o siri metụta ya bụ mkpọrọ mkpọrọ ka a tụrụ ya n'ime mkparịta ụka unu na ya nwere o nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya na ya ga-esi ebe a
mgbe m gwa ya na olileanya dị ya sị ya ma na olileanya dị na a ga-enweta ya ọ na-ekwu okwu ịpụta na mkpọrọ ọ dịghịdị in a hurry maka ọ sịrị na ya agaghị apụta ebe ahụ ejighị biafra ma mana ọ dị nye ọ wụ anyịnwa nọkọ n'ebe a na-eme gbalụ gbalụ ama m ị na-aghọta what I mean ọ wụ anyịnwa nọ na-akwa m gara hụ ya na DSS mgbe m ga-agaga hụ ya na DSS eh, ihe a ka m nọ na- n'ihe ọ na-ekwu na-aba mba ahụ ọ na-aba m buru n'uche m na-asị lekwe na onye a na-arịọrọ arịrịọ sef ọ chọghịdị ịma ana m eche na sọsọ ihe o needịrị from us wụ nkwado obi onye ọbụla sie ike ụjọ atụla onye ọbụla onye kwenye anyị ekwere anyị ejila ụjọ dara enwe n'elu Nnamdi Kanu gwalụ madam lọlọ Nneka Chimezie na ike aka agwụrọ ya na egwu anaghị atụ ya na ọ dịrọ in a hurry ịfụta na ejighị biafra wee fụta na ejighị biafra restoration wee fụta na sọsọ ife o needị from anyị na onwe anyị wụ nkwado ọ sọ nkwado ọ nya ka m ji wee kwuo na Nnamdi Kanu adụgo tested and trusted ọ nya ka Afrịka niile ji esie ọ nya ka Biafra niile ji esie ọ dịrọdị in a hurry, he's working hard to make sure na Biafra dị restored. How about you? How about you? Let's continue to listen to Lolo.
anyị azọwụla ndụ maka na ihe anyị dị awụghụ ndụ onye ọbụla nye aka ọ ihe ọ chọrọ and ọ ya ka o ji chọọ ọ chọrọ ịghọta ma igbo ọ na-alụrụ ọgụ kwadokwe ya really ọ dịka ihe o ji sị bịa letewenụ m na sokoto prison biko m na-ayọ ụmụ igbo ebe ọbụla ị nọ i nwee ego ị wụrụ nnukwu ọgaranya ị chọọ ka a fụ gị anya dịka ọta m onye nke wetara ego ka a kpọta mmadụ from ihe m na-aghọta ọ wụrụ na 10 million ahụ 600,000 naira kpọganwuru mmadụ Ego mmadụ asaa na asatọ 10 million naira kpọga mmadụ 15 iri na ise iri na ise mana ihe a kpọgara wụ mmadụ uh, ise isii na-ajụ m asị ngwa balansị ego ahụ onye ka a ga-enye ajụ m ya ọ dị asị ngwa balansị nke fọrọ afọ na onye ka a ga-enye and the worst part wụ ego aba ha aka a frustratezie effort a chọrọ iji ya akwa ị hụ na a frustratịrị ihe a chọrọ ime maka ka erie the money ị hụrụ ihe o ji dị mkpa na a ga-ahazi ya ahazi so m na-agwa ụmụ igbo ụnụ akpọ ụlọ Aloy Ejimakor ọjọọ ya echa ya aga ụnụ akpọ ụlọ onye a mba chọwanụ ndị eh, eh, eh, ndị otu ya ọ nche nye nkwado ọha ndị na-alụ ọgụ biko nye ha nkwado ihe madam lọlọ chimezie kwuru na Nnamdi Kanu chọrọ ụnọ ka ọ mara ma ọgụ ọ na-anụ ma biafrans akwụkwa ya n'azụ anyị na onwe anyị nọ na nkọlọ mahadum na-agwa Nnamdi Kanu taa na biafra niile kwụ ya n'azụ na afrịka niile kwụ ya n'azụ and o wee na-asị na ọ chọrọ ka ndị be anyị bịabọbụ ya ka e wee zukie na anyị kwụ ya n'azụ ya ka anyị na onwe anyị nọkwa na nkọlọ mahadum Wisdom University wee na-ayọ ndị be anyị fụta n'igwe ka anyị jewuwa Nnamdi Kanu ka anyị jewuwa Nnamdi Kanu maka na anyị kwụ ya n'azụ Igbo niile kwụ ya n'azụ Biafra niile kwụ ya n'azụ Afrịka niile kwụ ya n'azụ fụta n'igwe ka anyị jewewe ya na nwa amadi a atagokwanụ ahụhụ nne ya anwụgo nna ya anwụọ ele ka ọ na-agbagharị mmadụ mmadụ nwụọ e gbuo 28 men and his and and and his dog na be ye mbọchị a bịa igbu ye o wee gbowara since ahụ wee na-afight ka e nweta ihe o wee na-agwụ na anyị na onwe nọ na nga adọrọghị na ịhọrị na ọ chọrọ ka o weli biafra fụta kedu ihe anyị na-eche ka anyị na-egekwala lọlọ ntị ha nkwado nleta ka ha na-eleta ife ha ga-achị leta ha lakpuo a ga-eletiri ha okay ehe ọ ihe m na-ekwu so onye ayịyọ ọ yọrọ ụnụ ụmụ igbo ọ sị onye chọọ ịbịa eleta ya na sokoto prison i needighị ịga through anybody m ga-enye ndị igbo nọmba enyere m onye ọ sị a ga-akpọ ma a chọọ ịbịa ahụ ya a chọọ ịbịa eleta ya and ọkpụkpọ a na-akpọ onye ahụ ọ wụrọkwa sị weta ya ego eji ahazi nka nke a mba ee ịrụ ịchọzi irukwe ọwụdịnụ nke onye iberibe and ka anyị mesasa ego na sokoto prison i ruzie kewe ndị warder ị na-ejewe i tie ihe n'akpa ị na-eru i nye ha 1000 ha mata na ọ na-eme ọ bụrọ njakịrị ha worship ya ha asị na worship ya ka god ha mezie ya chukwu nga ahụ ị na-aghọta mezie ya eze nya tee na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-ere suja nke ma ndị na-ere suja ga-ama na mmadụ bịara ebe ahụ ihe a ọ ya wụ arịrịọ ọ rịọ ndị ọ ya wụ ozi ọ sị m zi unu na-ayọ unu biko ndị ihe Lọlọ na-akọwa Nnamdi Kanu zikwere ya ọzọ o zigokwa ozi bifo ọ wụ ị chọọ ịbịa hụ Nnamdi Kanu o nwere anybody i kwesị inye ego gbaala onwe gị tren gbaala onwe gị moto gbaala onwe gị plen ọ bụ na ya ejenwu zie ndị mmadụ gbaala ndị mmadụ ka ba jebe i nyena onye ọbụla ego ị bata n'ebe ahụ i jechọọ họteelụ ị ga-alarụ o nwena onye hazili gị iwe ọbụla nye nwere onye haziri gị ihe ọbụla and unu lukwuo n'ebe ahụ nyebe ndị wọdas niile ego ọ wụgodi 1 naira ọ wụgodi 10 naira nyebe ndị wọdas bikos na ba Nnamdi Kanu dụka kebe anyị ekwu ekwu dụka dụka eze nnekwute eze na ya bụ prizin onye ọbụla na-efe ya n'ebe ahụ maka a maala onye ọ wụ ọ dụ naturally gifted chukwu kerie kenye iche nye onyinye dị iche o nwe ndị mmadụ arụ ya na-atọ ka shuga ndị mmadụ na-achụ ya achọ na-achọ ka a bịakwutie eze ka ọ wụ na ya ebe ahụ ọ nọ taa na prison Sokoto ahụ eze ka ọ wụ ụwa niile na-efe ya n'ebe ahụ ndị nọ n'ebe ahụ na-efe ya maka na anyị bụ ndị Igbo dị special anyị bụ ndị Biafra dị special ka anyị na-egekwe Lọlọ ntị
ndị ime ahịa ndị Alaba unu ziga 1000 people unu ezigekwe ha mmadụ ndị Ladipo unu ziga 1000 people unu ezigekwe ha mmadụ ndị Aspamda unu ziga 1000 people unu ejigekwe ha mmadụ ha jee na ọnwụ na ụlọ ogologo wikend ọbụla gịrị na mmadụ ole wee na plen mechie plen anyị wụ ndị ego gwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gaji mba ụwa ọ wụ naanị Naijiria mba ụwa na anyị kwere ekwe anyị kwere n'ihe onye a na-ekwu otu esi wee nke ebe m dozi wee were ezi wee kwesị ike arụrụ ala a rụrụ n'ala Igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe ngịnị ụmụ anyị bilitere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe e bidoro OPC n'obodo a ha gbara ma polis steshọn ọkụ o nwe ihe ha na-eme enwebedesi pụta n'ala Igbo ị hụ na a sị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ akparịala m ebe niile ha rụgide arụrụ ala kọntraktị a Asari Dokubo a ga gbuo ụmụ anyị na boro pit ebe e butusi ozu ụmụaka hmm. ha yakwa ụmụ anyị wee na soshal midia ha na-epost ya hmm? na mgbe anyị na-eme sit at home anyị na-emere onwe anyị sit at home e mekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu okwu anyị na-emere onwe anyị sit at home ndị pres ekwe ka zuru ike evri monde ị ga unu ma na sit at home ka ka nọ unu ma na a ka na-eme sit at home pres alala ha nwere ji ya mgbe ndị Igbo nọrọ onwe ha nwayọọ ga nne nwayọọ ga na-anọ sit at home na a jee tụta nwa na Kenya everyday ndị ịhụ Channels Arise AIT ha niile ha niile na ha niile na um, a ga na-ezi sit-at-home Lọlọ Nneka Chimezie anyị bụ nkọlọ mahadum Wisdom University anyị na-ekene gị na ojije na ozi Nnamdi Kanu ziri gị ị na-ewetala anyị i wee nọrọ wee na-ekwu about different markets dị na Naijiria ndị Igbo na-acontrol ma Alaba ma Aspanda ma whatever unu niile mee onwe unu organize ọ bụrọ sọsọ markets ma town associations ma clubs organize ya na onwe unu ka unu nwee ike na-esend ndị mmadụ ka ba je na-ahụ Nnamdi Kanu ka ba je na-ahụ Nnamdi Kanu because na iwe Lọlọ na-akọwala anyị ọ bụgoro experience ya ụmụ anyị egbugoro maka ije ụmụ anyị egbugo maka ije epere epe o pere epe ma mgbe ndị OPC mee nke be ba na-emechi omelitin emebi iwe na Yoruba land nwere onye metụrụ aka mana ndị be anya ka e nwere anything na-emere yes a na-egbu anyị ka a na-egbu ọkụkọ ka anyị na-egekwa Lọlọ ntị
hmm? ha ya na-ezi sit-at-home ihe a na-eme na sit-at-home kịta na ha anaghị ezizi ya ha anaghị ezizi ihe a na-eme na sit-at-home ndị press anaghị egosizi sit-at-home the moment ndị army bara n'ala Igbo ndị press akwụsịzie igosi sit-at-home ọ bụrụzie IPOB this IPOB that so Igbo zuru ezu ebe ọbụla unu nọ ka unu gaa na-eleta Nnamdi Kanu ihe a bụ ozi ozi m ọ ya wụ ihe wụ iwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB e jide ụmụ anyị sụọ akwụ n'ala Igbo
Gbaghara m Pinto ịkpụ comma gị n'ọnụ maka na ndị otu Amnesty International apụtago ma katọọ ọchịchị nọ ugbu a sị kedu ihe mere na ụmụafọ Biafra karịrị otu narị na iri ise bụkwa ndị e gburu n'oge ọchịchị Buhari site n'afọ 2016 ruo afọ 2017 na-enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu mana e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị ka ihe siri kwụrụ ugbu a maka na dịka maazị Nnamdi Kanu pụtara na-asị ụmụafọ Igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m ee ọ dịghị ka maka na n'oge a kpọrọ maazị Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ọtụtụ ndị kwuru na mm, ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịa nwụrụ unu i chechaa ka e si aga Sokoto ị sị na mm, mm, ka ị nọrọkwa ebe ị nọ ọ dịghị ka n'oge na-adịghị anya wụ Sokoto ahụ ga-adịzi ka mgbe mmadụ chọrọ ịga Oshirikọta ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụnụ ị na-aghọta ọ ya ka anyị na-ekwu even e nwere ee publication anyị mere anyị jụrụ ndị army na ndị ebube agụ biko ụmụ anyị ndị unu mere arrest ma ndị unu tọọrọ na be ha mere arrest ebee ka ha nọ a gaa n'ụlọ ebe ụmụaka nọ anyị nwere mmadụ n'ụlọ ya ọ wụrụ na ị nwetara ya nga emekwana enwebeghị echi ndị agha pụtara zi anyị foto nga ha roundụrụ boys up nga ha na ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga e nwere ụmụazị gịnị ka e ji enwe ha na a sị ha wụ ndị IPOB so ajụjụ anyị na-ajụzi ugbu a na ebee ka ụmụazị ahụ nọ e gburu ha egbu bunye anyị ozu ha ha nọ na nga nyenụ ha fair trial so Igbo bụ Igbo anyị anyị anyị anyị ọtụtụ ihe anyị ọtụtụ ihe efulahana anyị n'ije a agaghị alazụ ya azụ you know iji kwado na anyị kweta n'ihe nwa amadi a na-eme maka na eze eri n'ebe a gwa ya na anyị kwụ gị n'azụ biko gawanụ Sokoto prison gaa letewe ihe e kwuru hmm? nke bụ na a ga-enwe ike agazie n'ụbọchị maka a sị na ọ three three eh, Lọlọ na-akọwa that eh, and anyị niile makwa n'ele ka a na-eje na-eme arrest ndị be anyị ọ bụrọkwa na ndị be anyị bịa n'igwe na-eme riot na-edemonstrate ma ọ na-emebi ihe na onye nọdụ na be ya e je mee ya arrest na o so na IPOB then ụmụ anyị niile ba mechara arrest na so IPOB keekwanụ ebe ba nọ kedu ebe ba nọ unu nụkwuru ihe mee na Tiger Base Owerri Tiger Base police station na capital Owerri nwee mortuary so ọ bụrọ sọ na Owerri na ọ bụ ka ọ dị na the whole Biafra land ma ndị a gbagbuchie ma na Nkpọ ma na Aba ma na different places na-emeghị nta na-emeghị nke onye ka Lọlọ na-ekwu a lot of people have been killed you know a lot of our people have suffered because of ije a nọ na ya e wee na-ekwu na nga azụ adịrọzikwa ya na ọ iru iru na e wee na-aba iru iru ọ iru iru ka a ga na-aga until ife anyị na-achọ aba anyị aka ka anyị na-egekwe ndị Lọlọ ntị a gaa ụbọchị e nwezi ike ha mee 20 20 onye ọbụla nwee ike ịhụ ee nọ ịchị ịga nọ ọ naghị egbu oge o 20 minutes

enwere ike nkeji iri atọ 30 minutes agaghị ezu m ịgụ ozi niile nọ ebe a madam Pinto kedu ka obi dị gị na ya bụ maazị Nnamdi Kanu ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpụgharị ya ụlọ ikpe i so na ndị kwụ n'ihu nkwa ịghọtago na nke ikpeazụ a ikpe e nwere m ị gwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị ga-ahụ ya na eh, ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto m sịba gị ah madam Pinto ọ bụrọkwa obere ihe o kedu ka obi dị gị mgbe mbụ maazị Nnamdi Kanu ihu gị ị ma na maazị Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha Hmm. mana i lezi anya mgbe ọ nọ na DSS amaghị m ma ọ chagazi red amaghị m otu ọ chaga achaga ọ maziri mma karịa ka obi juru m n'ụwụ na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta ịma na onye a mụọ amụ ọ na-achake achake nya ozugbo ọ batara o buru ụzọ nwa nwa ahụ na lighten up the room ọnọdụ doize ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye m afọ oju maka ụjọ na-atụ m ụbụ kedu ka ọ ya-adị m wee sị ya maazị i wee na-amazi mma
Nnamdi Kanu maazị Nnamdi Kanu nwoke chukwu kpụrụ mma ụbọchị chukwu okike Abịama kpụrụ Nnamdi Kanu o nwerọ onye ọzọ ọ kpụrụ ụbọchị ahụ o wee kpụọ nya o wee kwụrụ o wee were amamihe wee chọọ ya mma wee were ịhụnanya wee chọọ ya mma o wee na-ama arụ ya na-ama obi e na-ama ụvụlụ ishi e na-ama ọkwa na ya bụ na ọ sọsọ ya ejenwu ije ọkwa sọsọ ya ga-ejenwu ije otu mmadụ a ya akwaghị ya in the generation ma ọ bụ na anyị misie ije anyị nọ na ya so ka anyị na-ege lọlọ ntị
ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya Ee. so ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọ dị mma and mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ ị na ọ na-acha nwere nwere nwere mana kịta ọ dị onye dị ọcha ịma na ọ dị ka o nwere eze mkpawa n'akụkụ hmm. kịta ka i le ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị hụ mma ya niile ahụ so nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju then aha m ga-ekenekwa ndị warder Sokoto hmm. very friendly ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ị bịa adịkwa m sure na Awụsa wụ Naijiria adị m sure na Hausa north wụ Naijiria maka polisi na ebe ahụ adịkwa ka polisi hei ị hụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ otu i jiri chọọ ihe e nye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka ị wụ mmadụ in fact e nwere ofu onye polisi sị m ọ ya search anụ m na m sị ya ngwa ya ga-amata akwa ka ọ were nọọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka e nwe nwaanyị nọ ebe m sị kekwanụ nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya wụnụ nwaanyị m sị ya mba na gaa mata akwa anyị mụọ amụ ọ sị m ngwa m gawa iru ebe ahụ sị gị nọdụ n'oche ndị warder oh, there's something I want to add here. Lolo Nneka Chimezie is discussing how friendly the police

A word is enough for the wise. Let's continue to listen to Lolo. ha adịghị elede mmadụ anya n'ihu na-eme ka mmadụ a na-eme ka mmadụ a na-elede ya ma ị na-enye ha ego ma ị na-enye ha ego nke a m bịara na ọkwa Kuje prison hmm. mgbe a na-eji nwanne Nnamdị Kanu nwanne ị bụrụ coward nwanne e dewe n'oche ị ga-ama ihe ị ga-eme ị nọdụ ebe ahụ ị sị ị nweghị uche ya ị nweghị sense ihe ị kwesịrị ime gara ha ebe ahụ ka ọzọ before ị ghee ọnụ jụọ ha ha abụghị ochie na ọfụrụ